ọ ka bụkwa n'otu ọmụmụ asụsụ Igbo ka anyị ka nọkwa n'ime ya anyị emeela agba nke mbụ nke nke agba nke abụọ ka anyị nọ n'ime ya iji mkpụrụ abịdị mị mị emebe mkpụrụ okwu enwere ọtụtụ mkpụrụ okwu eji mkpụrụ abịdị mị emebe ma ndị mpụtara ya dị iche na nghọta ya dị iche mana ha nwere otu nsupe ngwa ka anyị lee anya n'ụgbọ odee anyị ka anyị lee anya n'ụgbọ odee anyị ka anyị mara ọmụmaatụ ndị nke anyị wetara unu ọmụmaatụ mị na mị na a bụ gịnị M- mma mma beauty mma knife mma mum mma beauty mma knife mma mum cheta na m gwara unu na nsupe ha bụ otu mana mkpọpụta ha na nghọta ha na mpụtara ha dị iche iche e nwere ihe a na-akpọ akara ụdaolu akara ụda olu A- aka m ga-elebara akụziri unu maka akara ụda olu otu esi akpọpụta i lee anya nke ọma na mkpọpụta mma beauty mma knife mma mum ị ga-achọpụta nke ọma na ụda ha dị iche iche mana nsupe ha bụ otu ihe mị mị a mana mpụtara ha dị iche iche anyị ka ga-ewetara unu nke ahụ ngwa ngwa lee ọmụmatụ nke abụọ n'ụgbọ odee anyị mị na ụ bụ gịnị mụ mụ bụ nke ndị oyibo na-akpọ me maọbụ gị sị I Mụ, me or I n'asụsụ um Bekee. Ngwa lee ọmụmaatụ nke atọ n'ụgbọ odee anyị. Mị na ụ na ọ mụọ learn mụọ learn mụọ learn. Lee ọmụmaatụ nke anọ. Mị na e na e bụ gịnị? Mee mee do. mee do ngwa lekwa ọmụmaatụ nke ise anyị nwere mị na e na rị na e bụ gịnị mere mere mere mere bụ gịnị did Ọ- nke a bụ tensi ndị n'azụ mere bụ tensi ndị n'azụ mee that is tensi ndị n'azụ past tense of mee mee bụ tensi ndị ugbu a mere tensi ndị n'azụ mee tensi ndị ugbu a mana ha pụtara otu ihe do and did ngwa lee ọmụmaatụ nke isii anyị nwere mị na ụ na rị na ụ bụ mụrụ learnt mụrụ learnt that mụrụ learnt mụrụ a bụ tensi ndị n'azụ mụọ mụọ bụ tensi ndị n'ugbu a bụ nke ndị oyibo na-akpọ learn mụrụ bụ tensi ndị n'azụ bụ nke ndị oyibo na-akpọ learnt dịrị gawazie dịrị gawazie pụtara na e nwere ọtụtụ ọmụmaatụ ndị nke ọzọ fọrọnụ ngwa na ọ bụla ka anyị wetara unu ọmụmaatụ mkpụrụ okwu iji mkpụrụ okwu mkpụrụ abịdị mee emebe mkpụrụ okwu cheta na m gwara unu ka unu na-esonyere anyị n'ọmụmụ ihe a Aga m at- ọ ga-amasịkwa m nke ọma ka ị bịa na comment section ka ị dosara anyị ajụjụ ahụ dosara anyị ajụjụ ahụ nke ahụ ị na-eche na ị ghọtachaghị makwanụ nke ị chọrọ wu dowe ajụjụ ahụ nke ahụ na-abụda gị na-enye gị nsogbu n'obi enye gị nsogbu na mmụọ ịjụ anyị nke nwaanyị ya ma cheta ka ị na-esonyere anyị mgbe niile dịka anyị na-ewetara unu ọmụmụ a ọmụmụ asụsụ Igbo a anyị ga na-ewetara ya unu ụbọchị Monday wee ruo na ụbọchị Friday ọ bụla ka ọ ha na-esonyere anyị nke ọma ndewo